nwa m chọrọ ịta akị bekee
nwa gị chọrọ ịta akị Mm, Ah, ọ na ọsọ nke na na-agụ ya mba akị bekee ee, mma nne m nda nke ị na-emekwa n'aga mma nna awụ nna anyị bụ ọna nda nke ị na-asụkwa n'ụda aga ọ mere a ndị agọzi eme gị
nwa m chọrọ ịta akị bekee nwa gị chọrọ ịta akị Mm, Ah, ọ na ọsọ nke na na-agụ ya mba akị bekee ee, mma Mm. nsogbu adịghị ka m gaa chọọnụ ya ma akị ebe ọ wụ na nwatakịrị sị na ọ chọrọ ịta akị nyaahụ ọ sị ọ na-aracha ube bekee ngwanụ ka m gaa chọwanụkwa akị ebe ọ wụ akị na-agụ ya taa ka m gawanụkwa ndakwa na aga nza avụkwa na enyi nwaanyị a nwe akị ọ bịa ghọrọtụ n'akị a ọ wụrụ orire ya eresi m ọ wụrụ nyetụ ya enyetụ m gaa nye nwunye nwa m na ọ sị akị na na-agụkwa tata tata nọ n'avọ na na-ekwukwa ihe na-agụ ya ee nwekwa ihe mmadụ ama afụ n'izu na ọ na-agwa ube bekee gụrụ ya na nwa nọ n'avọ na na-eti na ọ na-aracha ube taa nwanụ wụkwa akị Ọ gịnị ihe wụ mmekpa asị wụ ihe nke a mgbe anyị dịkwa ime nwekwa mgbe nwata na-ekwuru anyị ihe ọ mee- ihe ọ mere ọ kwa nke ọbụla ị vụrụ gị erie ee ugbu a nwata na-achọrọ ube izu ahụ a gaa ghọta ya ube o ru taa ọ na ọ sị akị na-awụzi ihe na-agụ ya ọ gịnị mmekpa asị taa gaa ebe enyi nwaanyị a nọkwa na ọ bịa ghọta na akị nye m gaa nyenụ tata nwa nọ n'afọ z- n'ọnụ ndo
onye kwanụ na-enyo enyi akị m ọnwa Oh, enyi m nwaanyị enyi m nwaanyị ọ gị nwo ọ mụ nwo ndeewo nne oo ọ gị nwo gịnị mere m chọtara m bịa n'ụlọ avụọ m gị m sị ka m bịa lenụ ma nwere akị katụrụ aka i nyetụnụ m na nwunye nwa m sị na ọ na-awụzi akị na na-agụ tata nọ n'avọ Hey, ọ na-awụzi ihe tata sị ọ chọrọ ịta wụ akị akị ụnyaahụ bụ ube ka m gbaghara ịgba ifere ebe m rugbara ri na m gara na-achọ ube ube bekee o enyi m nwaanyị ya sị m na nwa na na-achọkwa ịta akị enyi m nwaanyị
ihe mere na akị ọnwa bụ m ma enye gị akị ọnwa taa hmm. izu ọdọ ana m enyekwa gị akị ọnwa nsogbu adịghị ị ma na akị ọnwa wụ akị m ji eri nri ana echi echi wụ nkwọ m ma aghọ akị ọnwa gaa ahịa nkwọ gaa enu mkpụrụ onu nwa ihe ị ma eme ugbu a bụ gaa chọọ onye ma abịa ghọtara gị onu ọhụ ọ dị mma biko mkpụrụ onu Onụna. nwa ezuona mm, mkpụrụ onu Biko. ezuona ngwanụ gaa chọọ mmadụ ọ bịa ghọtara ngwa na ghọtara gị ị gbalịala nnọọ Oo, enyi m nwaanyị mm, nwunye nwa dị ime akị akị ọ kwa na akị m ọnwa m ji achọta ihe m na-eri ee achọkwaghị achọkwaghị ihe ọhụ ọdọ o. ọ bịakwa ebe ọdọ ọ tagba nke nke uwe a ya bịakwa ọdọ akeke keke